moni ndine jack nkhani yathu ya lero ititenga ku usa ndipo ndi nkhani ya chuck norris kwangotchuka kumene kunena kuti chuck norris wamwalira pa 19 march 2026 anali ku hawaii ndiye ndangofuna kupanga ka short bio ngati ka tribute ka chuck norris chuck norris anabadwa mu chaka cha 1940 pa 10 march dzina lake lenileni lomwe anampatsa atabadwa ndi carlos ray norris eti anali ndi mabrothers ake awiri nde anali oti abambo ake anali soja anali military man kenako anapanga ritaya nde moyo wawo unali osakhazikika chifukwa cha abambo ake ati abambo ake amamwa mowa koopsa anali achiledzerere nde amayi ake anawapanga divorce abambo ake abambo ake ndi mayi ake atapanga divorce anawo chuck norris ndi mabrothers ake awiri anasankha kukakhala ndi mayi awo chifukwa cha zochitika za abambo ake akuti anali wamanyazi kwambiri amakhala life ija yongokhala payekha samafuna kumakhala kugulu chifukwa choti amakhala ndi manyazi kwambiriso chifukwa cha khalidwe la abambo ake ati amatha kutha mwezi wonse tsiku lililonse ali chiledzerere nde amachita nazo manyazi kwambiri komanso ati sanali wa athletic olo pang'ono anali basi munthu uja basi wadu wopanga zake nde ati mmodzi mwa aziphwake a chuck norris dzina lake wieland norris ati ankakonda kuyankhula amakonda kunena kuti ine sinzakwana zaka 27 ati kanali kakhalidwe kake amakonda kuyankhula zimenezozo anapezekadi kuti anajoina army wieland-yo anapita ku vietnam ku nkhondo anakaphedwa asanakwanidi zaka 27 mmene ankayankhulira mwini wakeyo atakula chuck norris anapanga join united states air force eti anali air policeman ati kumeneko nkomwe anthu anayamba kumpatsa kumutchula kuti chuck inali ngati ka, ka, ka nickname kake eti nde ali kumeneko anayamba kumapanga ma training awo ati ya tang soo do mpamene anayambira kukonda zinthu zomenyazi mu 1962 anampanga discharge eti kuti anachoka ku army kuja ku air force kumene anali koma anachoka ndi first class chifukwa choti ati anali olimbikira kwambiri ndipo amayitha ntchito kwambiri nde atachoka atasanduka civilian anatsegula malo ake ngati ka studio ka martial arts after kuphunzira tang soo do ija nkumapanganso ma competition eti amajoina ma tournament chani anajoina international karate championships koma ankangoluza eti ma, ma competition ake mwina 5 oyambirira onse analuza koma kuluza sikunamusinthe amapitabe olo aluze amapitabe olo aluze amapitabe mpaka na mu 1967 pameneno anapezeka kuti anawina atammenya wina wake otchuka nthawi imeneyo dzina lake vic moore after kuwina pamenepo mpamene anapeza kuti angowina kumangowina kukhalira kumenya anthu angapo eti anayamba kutchuka nde atayamba kutchuka anthu anayamba no kumapita ku studio kwake kwambiri including anthu oti anali ma celebrity nde anthu anayamba kumamudziwa chifukwa cha studio yake komwe amapita kukapanga training kwa zaka zambiri anali middleweight karate champion nde anapanga retire mu 1967 kupanga retire ku competition imeneyo ya karate championship koma kudzera mmakompetition amenewo anapeza kuti fati amakumana ndi anthu osiyanasiyana eti anadzakumana ndi bruce lee bruce lee nthawi imeneyo atayamba kale acting akudziwika ndi acting yake koma anapeza kuti anasanduka ma friends pena bruce lee amapita kukagwiritsa ntchito studio ya chuck norris eti nde inali ngati training relationship working relationship komanso chinzake mu 1969 anawina nkukhala fighter of the year wa black belt magazine after pamenepo munthu wina wake anamuuza kuti bwera udzapangeko act eti pali film ina yake amayitcha kuti the wrecking crew nde ankafuna kuti akapange nawo sanali actor koma anavomera kuti okay ndibwera anapita kukapanga act nde zinapeza kuti mu 1972 bruce lee anali akupanga filimu yake ya way of the dragon nde amafuna apeze munthu woti akhale villain eti ngati nyambalo ya mfilimuyo nde fati anali nzake amadziwana naye plus amadziwa kuti amamenya anamsankha anampempha kunena kuti ukudziwa bwera uzatani udzakhale villain wa mu filimuyi anavomera anapita anapanga filimu way of the dragon nde inapezeka kuti inachita gross more than 5.3 million ku hong kong pa nthawi imeneyo inali ndalama yambiri kwambiri ndipo inali filimu yomwe inachita bwino kwambiri ku hong kong mu chaka cha 1972 nde inamusintha chuck norris anthu anamupanga notice kunena kuti aa kodi munthu uyu bwanji eti mpamene ma directors ena anazachita naye chidwi kwambiri nkuyamba kumamupanga approach kuti a ifenso tili ndi filimu bwera uzapange nde amapita 1973 anapanga filimu ina 1974 actor wina otchukanso kwambiri steve mcqueen oti anali student wake wa chuck norris yo ena amakhala kuti angopita kukapanga nawo ku- kukaphunzira koma amapezeka kuti fati amasangalala ndi mmene amapangira amampempha kuti bwera uzakhale nawo mu filimu yathu pamene chuck norris anapezeka kuti wayamba kutani kukhala no actor weniweni wa serious akatere anthu amuyitana uku amuyitana uku nkuyamba kumapanga acting yake komanso anali olemba anali writer analemba bukhu lake winning tournament karate mu 1975 inali bukhu lonena kuti linapanganso bwino kwambiri ankakana mafilimu ambiri zinali zoti anthu ambiri ma, ma directors ambiri amampanga approach koma amakana koma mu 1977 an- anavomera kupanga filimu ya breaker breaker koma inali filimu yonena kuti iye nde anali star of the show nde kuchoka mma 70s mpaka mma 80s anakhala kupanga mafilimu osiyanasiyana ambirimbiri a martial arts kenako anapezeka kuti anampatsa starring role mu tv show yotchedwa walker texas ranger mu nthawi yonseyo amatulusabe mabuku ake a martial arts chani anali amakonda zolemba ndi anali writer komano success yake inazabwera ndi kukhazikika after kupanga filimu ya missing in action mu 1984 ndi yomwe ino inamukhazikizitsa ngati munthu woti ah, yes pati yake yomwe amapanga ngati colonel james braddock mu 1986 anapanga delta force delta force filimu yonena kuti ndi yokhazikika kwambiri mma 1990s mokha mafilimu ake anafika anapanga gross ndalama zoposa 500 million worldwide anakhala akupanga act kwa dzaka zambiri mpakana mma 2000 chakuti uh, chuck norris anakwatira kawiri ndipo wasiya ana 5 awiri mwa ana akewo ndiotchuka ndiodziwika mu 2005 pa intaneti panayamba kutchuka mamimu uh, Chuck Norris amatchedwa ma facts koma zinali zoti zabodza zowonjezera zija eti zompanga kuti ndi njiba kwambiri zomunenerera zija zonena kuti imfa imamuopa imamuthawa mamimu ake osekesa kwambiri kuti inasandusa inasanduka ngati cult kunena kuti pena paliponse olo panopo mmene wamwalira anthu akupanga post mamimu enanso ambiri ma facts ambiri onena kuti basi kumpopa kuti anali njiba onena kuti palibe amene angathane ndi ndani ndi Chuck Norris Mu 2012, Chuck Norris anapezeka nawo mu film ya The Expendables 2 imene lead wake anali Sylvester Stallone imene anatenga ma legends onse akale kuwaika pamodzi kuti akhale mu action film imeneyoyo. Chuck Norris anali Christian mpaka analembanso mabuku angapo okhudza chikhulupiriro chake ndi Chikhristu. Wiki imene amakwana zaka 86 anali ku Hawaii amaonetsa kunena kuti ngakhale wakwana zaka 86 amapondabe amamenyabe koma zapezeka kuti pa 19 March 2026 kunadzamveka kunena kuti athamangira naye ku chipatala emergency china chake chavuta Friday pa 20 March 2026 mpamene alengeza achibale ake kunena kuti Chuck Norris wamwalira kuchipatala koma sanatuluse information yambiri apempha privacy. Mu nthawi yake Chuck Norris anali ndi ma black belts mu karate, taekwondo, tang soo do, Brazilian jiu-jitsu, judo komanso anayambitsa discipline yake yotchedwa Chun Kuk Do. imeneyo ndi background chabe ya Chuck Norris zikomo kwambiri.